ehe nwanne abịakwana m ọzọ tata achọrọ m ka anyị leba anya n'ihe bụ achịcha ị ma oge niile ewepụta biskit akpọọ ya achịcha ewepụta bred akpọọ ya achịcha i jekwuo n'ụlọ ụka ị fụ a sị achịcha nara n'ahụ kristi achịcha na mmanya abụla ọbara kristi ọ kwa eziokwu mhm. e nwere mkpụrụ osisi a na-akpọ achịcha enwekwu nke a na-akpọ achịcha ede ihe ndị a niile achịcha achịcha ya bụ mgbe ụfọdụ m chọọ idunye nwatakịrị jee gote bred ana m ama ihe m ga-agwa ya m je-asị ya jee gote achịcha achịcha gịnị ka m ga-agwa ya achịcha a na-ebewa ebewa ka ọ wụ achịcha achịcha gịnị ihe niile na ka m sị achịcha nke ahụ eji eri nri ụtụtụ ụmụaka naghị ata ee biskit n'ụtụtụ aghọtaghị m ka m je-esi sị nwatakịrị jee gotere m ma ọ wụ ilu biko nna ị nata gotere m otu ogbe achịcha ọ wụ i kwuo ogbe achịcha ma na ọ bred ka ọ mara na ọ wụ em biskit ama m nke ọ ga-abụ abụọ ma o gotere m achịcha ihe ndị a niile abụrụ kọwa mbenecha ya wee sị mba mm-mm, na a ga-akpagbu ya oke e nwere ihe a na-akpọ achịcha nee ya ebe a ya bụ nke mbụ e nwere ihe a na-akpọ achịcha ede nee ya ebe a Mm? E nwere ihe a na-akpọ achịcha ede nee ya ebe a kezikwa ihe a ga-akpọ bred ọ bụrụ na anyị nwere achịcha nwee achịcha ede gịnịzi ka a ga-akpọ bred maka na a na-akpọkwa ya achịcha ihe ndị a niile bụrụcha achịcha biko ka a ga-esi kpaa ha oke ya mere e ji kpọọ bred ekoreko ma ọ wụ achịcha uko ekoreko a na-akpọkwu ma keeki achịcha akpọzie akpọzie bred ekoreko kpọkwa bred achịcha uko mhm. biskit abụrụkwanụ gịnị ihe eji kpọ ka m ihe e ji kpọọ bred achịcha uko bụ maka na o nwere okoli mana achịcha na wee mewe etinye ya okoli okoli na-enyere ya aka o koo mhm. ewee kpọọ bred achịcha uko asị m na ọ gịnị achịcha uko ma ọ bụ gịnị ekoreko kpọọ biskiti achịcha kere ma ọ bụ achịkere ihe eji kpọọ biskiti achịcha kere maọbụ achịkere bụ achịcha be na-eme a na-ata ya ọ na-ada kirikiri kirikiri n'ọnụ ị ma na ọ bụ na biskit ọbụla i tinye n'ọnụ na-adahụ kirikiri ị ga-asị na oge onye mmiri na ikuku abanye ọ kwa eziokwu mhm. ya bụ biskit wee bụrụ achịcha kere maọbụ achịkere ọ baghị uru na ịsị mmadụ ee gaa gotere m ee gaa gotere m achịcha ahụ achịcha ahụ a na-ama m ka ihe esi wee kọwa ya kpatara na onye ị chọzi ịsị nwatakịrị jee gote biskit ọ hịaba gị ahụ ihe ama ihe ị ga-agwa ya a sị gị sụọ ya n'igbo ọ hịaba gị ahụ ị gaghị ama ihe ị ga-agwa ya mana ugbu a ị chọzi ịs- ịsụ ya n'igbo sị nwatakịrị gaa gotere gị achịcha kere ma ọ bụ gịnị achikere isi ị chọọ ịsị ya jee gote bred ị ma nke ị ga-esi kwuo ya n'igbo sị nwatakịrị jee gotere gị ekoreko ma ọ bụ achịcha uko achịcha lee ya ebe a achịcha ede lee ya ebe a ekoreko ma ọ bụ achịcha uko lee ya ebe a achịcha ụtọ lee ya ebe a achịkere ma ọ bụ achịcha kere lee ya ebe a biko ee ka gị bụ onye Igbo gere m ntị malite tata mata na abịa